an bɛ fɔlɔ ka ala fo siga t'a la ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn alahu akibaru an bɛ sɔli an ka kiraba in kan ni muhamadu don sɔlɔlahu taala alayhi wa salam an bɛ sɔli a so dingɛ sanimanw kan an bɛ sɔli a ka sahaba ɲumanw kan alahu akibaru n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin kulaka bɛɛ lajɛlen ma ani mɔgɔ o mɔgɔ bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka na fara kulakaw kan an ka foli b'u bɛɛ ye u ye foli minɛ o kɔfɛ an balimaw ye bonya minnu kɛ a kɛra ala ɲɛna o sara bɛ ala de bolo konate hmm. ko a ye misi kelen di ko k'an fana n'o ye u ka dugutigi fana ye woro bila ka na ani wari ko an bisimila n'o ye konate ka dugu la dugutigi ye o kɔfɛ dugutigi ka ciden bi yan konate fana ka mabɔw su bi yan u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan hmm. u sara bɛ ala bolo ba tigi bolo
bonya wɛrɛ minnu kɛra min t'o ye o ka ca ka ca mɛ ala ɲɛ b'a bɛɛ la siga t'a la
a y'an sɔrɔ kɛnɛ kan sisan dɔ muso jiginna o y'a den tɔgɔ da an na bakɔrɔbaw dɔ o y'a a den tɔgɔ ko ka den tɔgɔ da hayidara la ala k'a balo ami ami ala k'a kɛ hɛrɛ ye ka ami ami ala kira bonya kama ami sɔli ala rasul sɔli ajira ala k'a k'i taama ye ami ami ami n'an bɔra yen kula hmm. dugu dogolen tɛ an na oh. hali n'an famanen don a ma alahu akibaru dugu min don an b'a dɔn siga t'a la an nana yan an bɛ dɔɔnin dɔn kula la kulakaw hmm. an b'u fo
an b'u barika da k'u wale ɲuman dɔn u ka karamɔgɔw an'u ka ɲɛmɔgɔw jamiyata ansar dinil islamiya sira fɛ a ye cɛ dɔw mankutu siga t'a la ala yɛrɛ ye cɛ dɔw mankutu ee a jogo ka bon ɛ mɔgɔ min bɛ seli sufɛ fo k'a sen funu ala m'a fɔ ko muhamadu selilaba ayi ah.
mɔgɔ min bɛ sun
kuma bɛɛ mɛ ala m'a fɔ ko a sunnaba
ala kɛtɔ k'a mankutu ko heyi n ka kira n kalen na i jogo ka bon ah. an ka silamɛya bila pewu wala an ka na bolisɔn yɔrɔ ni dulɔmin yɔrɔ la kunu min tɛmɛna duw kun bɛ tanu n'u jogo de ye
ko taa i muso ɲini karisa ka ninnu ka du kɔnɔ an bɛ muso in dɔn kabini ala k'a da an m'a ye jɛnɛya la a denmuso ɲini an bɛ dutigi in dɔn kabini ala k'a da a ma nkalon tigɛ bɛɛ b'a dɔn u k'a dusu ka bon u k'a bɛɛ ta mɛ a ti nkalon tigɛ fiyewu taa den ɲini u fɛ yen n'i y'a sɔrɔ misiri ma jɔ fɔlɔ han kabini kunu cɛ bi dɔn n'a jogo de ye a yecogo tɛ bazɛn tɛ dulɔkiba tɛ n parilen don tɛ n bɛ si etazi kan tɛ n ka mɔbili cɛ ka ɲi tɛ cɛw kun bi dɔn n'u jogo de ye ka sɔrɔ ala ko ma se yan siga t'a la aa a jira akbar o la nin kɛnɛ in kan ala min n ka bon an bɛɛ ye n'o yɛrɛ y'a ka jɔn mankutu a ye jɔn min da a ka kan ni jɔn ye ɲuman kɛ i k'a fɔ a barika tiɲɛ siga t'o la hali n'a ma k'i ye siga Allahu akbar kula hmm. denmisɛnw jamiyat ansarudini islamiya kula an b'u fo nin kɛnɛ in kan Allahu akbar u ye foli minɛ mankutu min fɔra ala fɛ kira mankutulen kɔ a ye mumini dɔw mankutu Allahu akbar a m'a bɛɛ mankutu dɛ a ko wa minal muminina rijalun siga a bali Allahu akbar min

ko u ye layidu min ta u m'a yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ cogo si la yɛlɛmɛ cogo si alahu akubaru a bani yɛlɛmɛ cogo si alahu akubaru cɛw bɛ ɲɔgɔn ye tiɲɛ siga t'a la kula u y'a minɛ n'u sɔnni ye a b'u bolo sɔnni na
u ka kan ka fo u ka kan ka fo siga t'a la u ka kan ka wale ɲuman dɔn ansaru bɛɛ b'a sɛbɛ la siga t'a la
foro bɛ hayidara bolo ansaru dugu caman na bi nka fɔlɔ kɛra kula ye alahu akubaru a bani alahu akubaru ansaru dugu caman hali jamana wɛrɛw la u caman ye foro bin hayidara tɔgɔ la ko nin ye hayidara niyɔrɔ ye mɛ a fɔlɔla nin dugu in de kɔnɔ yan tiɲɛ siga t'a la a bani alahu akubaru u m'a fɔ n ye ayi ko jiko gɛlɛyara ko jiriw sara siga ayi
anw bɛ fɛn kɛnɛ dun san mumɛ fɛ tiɲɛ

fo k'a dɔw fiɲɛ jugu bil'u la alahu akubaru mɛ mm. kɔfɛ somɔgɔw nana ɲɛdɔn u y'a dɔn ko ja anw de kun filila siga
wulibali alahu akubaru
ansaru ye tɔn jumɛn ye n y'a fɔ diinɛ taabolo tɛ siga t'a la ansaru bi bɛn diinɛ yɛrɛ de ma alahu akubaru taabolo tɛ dɛ bal el aslu yatafarra'u minhu al furu Allahu akbar
bolofaraw de bɛ bɔ a la siga t'a la mais ale yɛrɛ de ye diinɛ ye tiɲɛ ansaru ye mun ye ala ye min fɔ madinakaw ye n'i ko i dan bɛ ala la i tilen wala a ye min fɔ a ka hiji laban na siga ala yɛrɛ segira o kan ko n'a dan bɛ ne ala la a y'a tilen wala alahu akubaru tilenni dɔrɔn de ɲinina siga t'a la walahi cɛkɔrɔba n'i den tilenna i bɛ lafiya n'i den sera a yɛrɛ la i ka ɲɔ bɛɛ bɛ t'i ka jiginɛ kɔnɔ a ti tila i ni a terimusow cɛ ayi alahu akubaru
n'i den tilenna e ka kan ka t'i jɔ k'a dalen filɛ bana jugu min na n'o ye sida ye o bɛ dabila alahu akubaru ayidara
n'i den tilenna fɛn fɔlɔ min bɛ yen o ye dugadenya ye bangebaa bɛɛ bɛ ala deli o de la siga t'a la oh. ansaru sigilen bɛ nin de kan
ko fɛn min kun bɛ fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye silamɛya n'u y'a desere ka bɔ a masin na ka sɔrɔ k'a tarakitɛri jɔlen yira mɔgɔw la ka sɔrɔ daba t'a la ka foro sɛnɛ bilen ni tarakitɛri ka daba bɔra a la fo n'i y'a kɛ lɔgɔ ɲinina ye sa kɛ siga t'o la wulibali n'i ye silamɛya asulu desere ka bɔ silamɛya la fo n'i yɛlɛmana misiri kɔnɔ sa n'o tɛ mun b'i bolo bilen foyi ayidara silamɛya asulu ye jumɛn ye jogo jogo jogo alahu akubaru i y'a fɔ
ni jogo bɔra silamɛya la kafiriya ka kusa ye tiɲɛ tiɲɛ a bani
ne m'a fɔ dɛ ayi e ta t'a la ne ta t'a la alahu akubaru a tigi ye min fɔ an b'o de fɔ tiɲɛ kɛnɛ kan kira ko ko diinɛ bɛɛ bi bɛn jogo de ma alahu akubaru a bɛɛ alahu akubaru diinɛ bɛɛ bi bɛn jogo de ma alahu akubaru mɛ e bɛn'a fɔ e seli ni sun ni jaga ni hijiw dun ɔhɔ mina ayidara o tɛ silamɛya dɔ ye koyi siga o bɛ kabakoya kosɛbɛ walahi seli tɛ silamɛya ye ah! sun tɛ jaka tɛ hiji tɛ a bani ɛɛ n b'a fɔ ni ala kumakan ye a n'a ka kira o ka bon i karamɔgɔ ta ye tiɲɛ siga t'a la a bani ami ala kira sallallahu alaihi wa sallam an karamɔgɔw bi yan bi yan a ye san tan ni kelen kɛ Makan silamɛw bɛ yen selifari dayalen tɛ yen ah. sun tɛ yen jaga tɛ yen hiji tɛ yen silamɛw tun bɛ Makan san tan ni kelen ah. kira yɛrɛ muso fatura o kɔnɔ a ma sujudu kelen bɛ ala ye farida la siga a ma kɛ aa ah, zamzamiyu
seydatu khadija seydatu khadija ala kira muso a muso fɔlɔ kisi nɛɛma b'a ma a ten ma turu ala ye farida la siga a ma sun a ma jaga bɔ siga a ma hiji ah, ala kira muso tiɲɛ a bani mais a fatura cogo di a silamɛlama Allahu akubaru n'i y'i hakili bila n fɛ dɔɔni n bɛn'a walawala i ye inshallah o bɛ kɛ aa zamzami Allahu akubaru an bɛ exemple ta yan ye sɛnɛkɛyɔrɔ ye wala ni samiyɛ sera mɔgɔw bɛ fɔlɔ min na yɔrɔ dɔw la ah. yɔrɔ dɔw la sɛnɛ bɛɛ kɛcogo tɛ kelen yɔrɔ dɔw la mɔgɔw bɛ fɔlɔ min na ko kala cɛ siga t'o la ka foro furan k'a saniya tiɲɛ bɛ kɛ n'o banna mun bɛ na ko nɔgɔ ka k'a la tiɲɛ n'o banna ni min b'a dan jala la ou bien ni min bɛ ndugun wuli ndugun wuli bɛ daminɛ siga t'o la n'o fana banna danni bɛ daminɛ ni danni ɲɛna kɔrɔsɛni bɛ daminɛ mais ne b'aw bɛɛ ɲininka nin cayara dɛ cayara walahi i ye kala cɛ wala
ka nɔgɔ don ka tila ka ndugun wuli ka tila ka danni kɛ ka tila ka kɔrɔsɛni kɛ fɛn duuru ɔ n'i y'o bɛɛ kɛ n'a bɛ fɔ o de ma sɛnɛ Ɔhɔ. ɔ i tɛ taa so ayi Allahu akubaru Ah, Allahu akubaru
mais nin bɛɛ kɛra ko mun bɛna kɛ ɔhɔ ko ɲɔkisɛ siga t'a la aa aw bɛ ɲɔkisɛ ɲini de la ɔhɔ aa mais ɲɔkisɛ ɲini naam o tɛ kala cɛ kɔni ye ayi o tɛ o tɛ nɔgɔdon ye o tɛ ndugunwuli ye o tɛ danni ye o tɛ kɔrɔsiyɛnni ye siga t'o la mais e y'o bɛɛ kɛ mun na ko tari na ɲɔ ɲuman sɔrɔ a ɲɔ in de kama fɛn duuru tɛmɛna yanni ɲɔ kelen ka na siga t'o la aa zamzamiw o tuma na silamɛya silamɛya nana de ko an ka balo hɛrɛ la an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ jogo ka dila e ka walimuso to a tigi bolo ah. hasidi kɔrɔw dabalijugukɛ dabila a to cɛ ka wɛrɛnin ka bugun ah, Allahu akbar ah, zamzamu
o tuma na sisan mun ɲinina k'u ka jogo dilan wala mais jogo dilan man di parce que silamɛya bɛna tuma min na A n'an filɛ waati min na bɛ a bɛɛ ka kan sisan ka jugu a ye silamɛya bɛna tuma min na a y'a sɔrɔ yɛrɛmabila bonyana dulɔ bɛ min jɛnɛya bɛ kɛ cɛ kelen i bɛ taa muso mugan sɔrɔ a bolo cɛ kelen o bɛ muso tan furu a bɛɛ y'a musow de ye e delila dulɔ min na an b'a fɔ o ma ko lawa ni lawa joona mɔgɔ la pour que i ka bɔ a la mm. fo ala ka dɛmɛ ye n'o tɛ a man nɔgɔ dɔw bɛ siramugu min dɔw bɛ woro ɲimi dɔw bɛ te min ni a joni na n'i m'a sɔrɔ a b'i degun siga t'a la ɔ o sira kan ala ye kira ci k' a ka na ni silamɛya ye kira ye mun fɔ mɔgɔw ye ko ma wɛrɛ tɛ yen ala kɔ ko ka jogo yɛlɛma san tan ni kelen makan ko ma wɛrɛ tɛ yen ala kɔ ko ka jogo yɛlɛma ka juguman bila ka ɲuman ta siga t'a la zanzami u ye san tan ni kelen kɛ san tan ni filanan ala kira ka sanayɛlɛ kɛra o y'a sɔrɔ silamɛw bɛ yen kaban san tan ni kelen seli faridayalen tɛ yen a faridayalen tɛ yen kira yɛlɛnnen ala ye seli d'a ma ka na a yɛrɛ bɛɛ b'o kisa mɛn mais ala ko seli la k'a bɛ mun ye kuma bɛ yan ne o
payi karamɔgɔw bɛ ka mɔgɔw tromper walahi Haidara tɛ seli fɛ ansariw bɛ seli lagosi seli man d'u ye seli tɛ e ta ye o a tigi ye min fɔ n'i tɛmɛn'o kan i kafirilama bɛ taa janamɛ kɔnɔ tiɲɛ siga t'a la aa zamzam Allahu akbar ala ko cogo di ko an ka seli wala ko an k'an janto seli la Allahu akbar ko a k'a dɔn seli inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar sigei ko a k'a dɔn seli bi selila jogo de dilan ɔhɔ n'i bi dulɔ buteli fila min tile kɔnɔ ɔhɔ n'i ye seli kɛ a ɲɛma naam ala ko seli in bi dulɔ in nakasi hali i tɛ se ka litiri kelen min bilen tile kɔnɔ wa i bɛ t'o la hali dulɔ yɛrɛ kasa b'i tɔɔrɔ ko seli nakun ye n'an y'a kɛ walimuso min b'i bolo ko a b'i sama ka b'o la i bɛ to n'i ta ye hasidiya min b'i la n'i ti fɛ maa ka don da la ko n'i bi seli a b'o sama ka bɔ i la i bɛ kɛ ala sago ye ko sabu ale ala mago tɛ foyi la fo min ka sani seli nana ko a b'an saniya siga t'a la a b'an bɔ wale jugu la o tuma na e ye ɲɔ ɲinina ye ko pour k'i ka ɲɔ sɔrɔ a fɔlɔ i ka kala cɛ siga t'o la Alahu akibaru i ka dugu ɲuman wuli ka nɔgɔ k'a la ka ɲɔkisɛ dan yɔrɔ ɲuman na o ye k'i janto k'a kɔrɔsiyɛn mais nin bɛɛ kun ye ɲɔkisɛ ko de ye pour que an ka kɛ silamɛ ye n'i ko n dan bɛ ala la n sɔnna ala ye ala ko i janto i jogo la sa Alahu seli nana tan siga t'a la sun dun Alahu akibaru walawala sun dira an ma ah. hikima min b'a la hikima min b'a la wala ala ti fɛ an ka tile kɔngɔ na ayi la Alahu akibaru ala ti fɛ k'an tɔɔrɔlen ye siga t'a la n'a bɛ fɛ k'an tɔɔrɔlen ye ale de ka ji bɛ ɲɔ ɲɛ o n'a ye ji jɔ an bɛ tɔɔrɔ o ah, o bɛ kɛ a ko la n ti fɛ k'aw tɔɔrɔlen ye mais n bɛ fɛ ka hɛrɛ ɲinin aw ye n ye kalo kelen d'aw ma a kana dumuni kɛ tile fɛ a kana ji min tile fɛ a kana gɛrɛ a musow la tile fɛ kalo kelen ah. a y'aw nege to yen tile fɛ ala hmm. a bɛ mun ɲɛ a i karamɔgɔ ka kuma to yen sa ah. an ka kuranɛ ta kuranɛ bi yan walawala ala ko cogo di ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykum siyamu ah. kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum ah. tattaqun Allahu akbar a fɔra tan aw mɔgɔ minnu ko a dalen bɛ ala la ne ala ye sun wajibiya mandon tɛmɛ aw kan i n'a fɔ n y'a wajibiya mandon tɛmɛnenw kan ka kɔn muhamadu ɲɛ ah. mandon minnu tɛmɛna sun tun b'u bolo sun cogo de tɛ kelen ye siga t'o la o ye tiɲɛ ye kerecɛnw filɛ u ka ɲɛmɔgɔ y'a lakali ɲɛ na a ko k'olu bɛ kalo fila de sun k'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na ah, sun kun bɛ yen ka kɔrɔ sun cogo tɛ kelen ye o tuma na ko n'an sunna ka dumuni sigilen ye k'o to yen ka ji sigilen ye k'o to yen k'i muso ye k'o to yen maa si tɛ yen i ka te wulilen tɔ sigilen filɛ i sunnen don i ɲɛ bɛ nin bɛɛ la i ka so kɔnɔ siga t'a la mais n'i ye da tugu i da la i kelen de bɛ yen ni ala siga t'o la i bɛ se k'i ka tenin min walima i b'i ka kinini dun k'i da jɔsi ka n'i sigi aa tile bɔra bi dɛ siga o ye ko gɛlɛn ye wa ayi o man gɛlɛn ala k'o la wala dumuni to yen dɛ o min ka gɛlɛn siga ji to yen o min ka gɛlɛn i muso b'i kɛrɛfɛ jɛn o kɔ jɛn i ka lawa in kɔ n'o ye te ni woro ye o to yen ah! ala ko n m'a dabɔ a tɔɔrɔli kama ko n y'a dabɔ a dɛmɛni kama jogojugu ye jahanamaden ye o tuma na ne bɛ fɛ aw jogo ka ɲɛ yann'a ka se ne ma kalo kelen sun i jɔ i muso la so kɔnɔ a nege b'i la ah! i dusukun ko ala n muso nege bɛ n na maa tɛ yan n y'a to e ala kama ala minnɔgɔ gɔninba filɛ ne na jisuma filɛ n ka so ala n y'a to i kama ko ala ko n'i sera ka kalo kelen kɛ ten ko hali ni sunkalo banna ni e ye walimuso sɔrɔ i sera k'i yɛrɛ halala to ne ala ye ko i bɛ walimuso fana to ne ye i b'i lafiya siga t'o la muhamadu rasulullah hayidara ɔ o sunkalo de yɛlɛmɛnen filɛ ka kɛ yɛlɛko ye tiɲɛ yɛlɛmana parce que n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka an bolo de ni sunkalo jɔra k'o de ye hɛrɛ kalo jɔlen ye tiɲɛ oui hɛrɛ kalo jɔlen don nka i t'a hɛrɛ sɔrɔ o kuma n'a fɔra sisan N'i ye sɔrɔdasiw wele ou bien ka gendarmew ni polisiw wele ko ayiwa a ye na armement ta u nana don camp kɔnɔ marifabaw bilalen don kisɛ tonnen don grenadew tonnen don ayiwa ko tɛmɛnen kɔ u yɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛ bɛɛ a bɛɛ yɛrɛ kɛlen don u kɔrɔ o tuma na a bɛ fɔ ko bi ye sɔrɔdasikɛ ka seli ye ɛ parce que n'i y'a mɛn sɔrɔdasi minɛn min b'a bolo tɛ de ye o don n'a y'o bila mun b'a ni ne cɛ foyi a bani aa n'an bɛɛ bololankolon don an na ɲɔgɔn folonkoto dɔɔnin koyi tiɲɛ siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye o tuma na n'ale nana sɔrɔdasi mago bɛ minɛn min na a ɲɛ b'a bɛɛ tonnen na a ye a y'a a ye a yɛrɛ armé tiɲɛ a mago bɛ kɛlɛminɛ o kɛlɛminɛ na a y'o ta ah, o don ye sɔrɔdasi ka seli ye dɛ siga t'o la mais seli yɛrɛ ma se ayi o ma se Allahu seli ma se walahi a ye labɛn de kɛ seli ye don jumɛn ye a ni jugu kɛ don ka ɲɔgɔn ye n'a sera o la ah, a bani
Allahu Akbar eh, mais minɛnw ta don n'i k'o ye seli fana ye seli don siga t'o la parce que sɔrɔdasiya tɛ se ka taa minɛn kɔ tiɲɛ bon ni minɛnw sɔrɔla o ye seli dɔ ye kɛ tiɲɛ siga t'o la mais seli sɛbɛ sɛbɛ ye jumɛn ye n'a sera jugu la o ye wulibali yɛrɛ ye o tuma na ni sunkalo sera ɛ hɛrɛ kalo don kɛ siga t'a la an b'ala fo ko hɛrɛ kalo jɔra mais a hɛrɛ nafa tɛ o kalo in de ye nkalon don nkalon don alahu akibaru
ala ko de ko n'a sunna n'a degera o la ko a ti ne ala ko ta bilen la'allakum tattaqun a fɔra tan o tuma na sunkalo sara sa alihamdulilayi sunkalo sara sara ɔ e bɛ munumunu na bɔlɔnfilancɛ la i n'i teri kɔrɔ dɔ taara ɲɔgɔn sɔrɔ o t'i ban
a bani yɔrɔ fɛrɛlen don ko caman bɛ se ka kɛ walahi o y'a ɲɛsin ma e yɛrɛ kɔni y'a dɔn a t'i ban nka ko sunkalo sara sisan ne ye muso to ala ye ne ti n yɛrɛ di nin ma kun sɔrɔdasi gagné na kɛlɛ gagné na tiɲɛ siga t'a la o don de y'a ka sunkalo ye tiɲɛ siga t'a la aa zamizamiw walayi nin ye wulibali ye muso min b'a cɛ janfa sunkalo salen o k'i miiri a tiɲɛ na ne tun bɛ n cɛ janfa n bɛ taa karisa fɛ a bɛ wari di yan a bɛ hɛrɛ kɛ n ye a nka ala batolen kɔ ne na sa sɛgɛn na sa ne bɛ ku ni n cɛ ye sa a bɛ fɔ ko i ka sunkalo don de ye o ye tiɲɛ siga t'a la aa zamizamiw Allahu akbar o de y'i ka sunkalo ye walahi cɛ laadiribali muso fila ni ɲɔgɔn cɛ ɔhɔ siga fɛnw bɛ dogo ka taa sɔɔri ah. kɔɲɔmuso fɛ yen n'o ko min o bɛɛ kɔ i bɛ misiri kɔnɔ ah,
kuma dɔw la yɛrɛ a dɔw bɛ misiri yɛrɛ wele tiɲɛ siga t'a la wa dɔw bɛ mɔgɔw seli kuma dɔw la n m'a fɔ alimamiw dɛ n ko a dɔw bɛ mɔgɔw seli tiɲɛ siga t'a la manil fari
manil muhyi manil mumit manil nasir manil kafi manil haji wa hej la ilaha illallah
a faamuna o tuma na a kɛra mɔgɔ selila ye sa o a kɛra misiri welela ye o a kɛra dugutigi yɛrɛ ye o ɔ n'a yɛrɛ y'a ka baara lajɛ y'a dɔn mɛri tɛ yan ɔhɔ bɔn a kɛra fɛn o fɛn walima karamɔgɔkɛ yɛrɛ ɔ o tuma na e bi fɛn dogo ka di kɔɲɔmuso ma mais kana filɛ ko fitinin ko ba de i muso tɔw janfa o janfa k'a cɛ ka di dɔ ma lahara tɛ siratu tigɛ abada fo i k'a bɛɛ ta se k'a ma ala ɲɛ kɔrɔ o tɛ kɛ fiyewu o tɛ kɛ dɛ nka n'i tun b'a kɛ yafa ɲini u fɛ n'u sɔnna ka yafa i ma o y'a bannen ye nka kana segin a kan a ma ɲi dɛ a b'i ka diinɛ tiɲɛ lahara maa t'a to maa na dɛ hali den t'a to a fa la lahara alahu akubar ni ni yɔrɔ b'a fɛ i b'a fɔ ala minɛ ka di yan siga a bali janko cɛ n'a muso alahu akubar a y'a janto o la dɛ Inshallah. ka sinamuso dɔ tɔɲɔ dɔ ye Ɔhɔ. a bɛ du barika ban a bɛ du garisɛgɛ nagasi tiɲɛ siga t'a la a zamzami parce que ala b'a fɔ ko ja setigi cayara siga waliden e y'a furu ɔhɔ den saba naani duuru a y'o wolo i ye kaban tiɲɛ o kɔrɔlen b'i ka so i taa bɛ kura wɛrɛ ta kun siga i n'o bɛ tigɛ ka jan na i ye kura wɛrɛ ta kun n'i yɛrɛ kɔni tɛ jatela yɛrɛ aa kabini ye e ka diinɛ banna pewu a bani parce que ala b'a fɔ a fanga fila ni ala min bɛ se aw la ne hinɛna aw la mɛ ne ko musow ka cɛw labato e ma hinɛ muso la ka dɔ tɔɲɔ dɔ ye e b'i sɔrɔ yan a y'a janto o yɔrɔnin na a ma ɲi dɛ a ye kɛ laadiri ye a ye tiliya musow ni ɲɔgɔn cɛ ɔ o tuma na e cɛ nan'i miiri a ne b'a cɛ ka don nin kan a sunkalo sara ne tɛ n ka sunkalo jeni bilen nin na ne bɛ n ka sunkalo kɛ ka n ka kɛlɛ kɛ o tuma na ala n bɛna laadiriya musow ni ɲɔgɔn cɛ n kun b'a di nin ma tan cogo min na ala n y'a dabila koyi tiɲɛ a bɛ fɔ ko e ka sunkalo jɔra sisan ah wulibali alahu akubaru o ye tiɲɛ ye bato bɛɛ ka kan ah kira ko ni maa o maa taara hiji makan ɔhɔ ala ko min ko n'i y'a kɛ ten Ɔhɔ. ko n'i ka hiji minɛna Ɔhɔ. ko i bɛ bɔ i jurumu na Ah. komi i ba y'i wolo don min na alahu akubaru n'a minɛna ah sahabaw ko kira ma ɔhɔ a bɛ dɔn cogo di ko a minɛna wala ee kira ko a man gɛlɛn siga sallallahu alaihi wasallam salim a bali wala wala a ko o bɛ dɔn cogo min na yann'i ka taa makan i tun bɛ mun na a ka dugu la yen hmm. i b'i yɛrɛ dɔn siga t'o la anw kɛ i b'i yɛrɛ dɔn siga t'o la e ye namara dama min kɛ i b'a dɔn alahu akubaru i ye dabali jama min don wali foro la ko foro ka tiɲɛ i b'a hakɛ dɔn tiɲɛ siga t'a la walimuso dɔ b'i bolo gundo la ala m'i malo ɔ ko n'i bɔra makan sa ko i k'i yɛrɛ lajɛ tan ko yanni i ka taa i b'o cogo la wa ko tari i yɛlɛmɛna de ko n'i y'a sɔrɔ i ma yɛlɛmɛ ko d'a la ala ma sɔn i ka hiji ma mɛn a bɛ ten n'i ye sunkalo sun n'i y'a ye hali bi sunkalo salen ala ko ka fɛn o fɛn dabila i b'o la ko i kana siga sunkalo taara k'e dan siga i ye danga de sɔrɔ a kɔnɔ bato tɛ siga a bani an silamɛw dɛsɛ kɛra ka nin de fɔ walahi karamɔgɔ caman y'i dade nin tiɲɛ in de kan tiɲɛ siga t'a la ka kunfin su ka na n'u ye janɛmɛ kankun na k'u suuru a kɔnɔ dɔrɔn k'u suuru a kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ ten n'i ye jurumu kɛ i bɛ ala de yafa deli arakan fila kulu ala siɲɛ tan ni kelen i bɛ bɔ i jurumu na o yɔrɔ bɛɛ i jɛnɛyakɛla ma walimuso bɛ cɛ bolo a b'a bolo siga a bani
kunfin min b'a yɛrɛ kalama i yɛrɛ y'a dɔn nin ye nkalon ye siga t'o la walahi tiɲɛ ni n ko kunfin kunfin tɛ yen ayi o tɛ yen walima bɛɛ ye kunfin ye o fila de don ah! kunfin tɛ yen walima bɛɛ ye kunfin ɛ dɔ b'a jɔ yan sisan ka kuranɛ bɛɛ durusi siga t'o la i y'a dɔn a kalanna kalanna mɛ n'i ka wotoro tiɲɛna a wele ko a k'i ka wotoro sen di a tɛ foyi dɔn o la a t'ali kile ta cogo dɔn a t'o kalama a tɛna kɛ kunfin ye yen tiɲɛ siga t'o la a bani o tuma na minnu ma arabukalan kɛ n'u bɛ arabukan f'u ye k'u hakili wuli ka jalamugubaw meleke ka fɛnbaw ta n'i y'u ye i b'a fɔ mɛlɛkɛw natɔ adamaden yecogo de bɛ mɔgɔw tromper siga t'o la mɛ kan'i yɛrɛ nɛgɛn mɔgɔ tɛ a ko di wala a ko di wala walahi ni maa min y'a f'u ye ko i ka walimuso tigɛ ko ala bɛ yafa ko ala ye yafa masa e yɛrɛ y'a dɔn a y'i nɛgɛn kabini i m'a kɛ o bɛ kɛnɛ kan Aidara. Nin de nɛgɛnni bonyana silamɛya yɛrɛ fo k'a nege bɔ. Siga! N'o tɛ silamɛ ka kan k'a disi gosi de. Voilà. N'i ko ne ye silamɛ ye dɔrɔn mɔgɔw b'i to yen. Ah! Ko nin ka ɲi. Alahu akibar a bani. Mais o dabilala. Pewu. O tuma na n b'a fɛ k'a fɔ i ye diinɛ ye jogo de. Siga t'a la. Mais an bɛ se k'a fɔ ko silamɛ t'i fili wa? Ah! Silamɛ b'i fili. Alahu akibar.
Silamɛ b'i fili. Siga t'o la.
mɔgɔ de don adamaden alikɛmalu lila ala de dafalen don siga t'a la ala ka jɔn kira ko ko kullu bani adamu khata'un ko an fa adamaden bɛɛ bɛ fili wa khayrul khata'ina at-tawwabun Allahu akbar a fɔra tan ko mais filiw la sɔn khayrama n'i filila i mana bɔ a kalama dɔrɔn i bɛ segin i kɔ k'a dabila k'a fɔ ala ne bɔra a la ah. k'o de ye fili sɔn khayrama ye kumana an m'a fɔ mɔgɔ tɛ jurumu kɛ adamaden tɛ se ka taa jurumu kɔ mais n'i ye jurumu kɛ sira ala ɲɛ i ka segin i kɔ wala aa ah, bani segin i kɔ tiɲɛ a b'a janto nin kuma na ni jogo tɛ diinɛ tɛ yen tiɲɛ siga t'a la hali bamanan kafiriw fɛn min kun ɲɛn'u bolo jogo don ah, wulibali kira delila ka jɔnw minɛ mm. muso dɔ kun b'a la bilahi a fa jogo kama ah. a k'u ka muso in bila a fa jogo kama mais fa kun ye kafiri de ye mais a jogo kama a k'u ka a den bila Allahu akbar idra
ni jogo tɛ an tɛ se ka taa siga t'o la u bɛ kɛnɛ kan o o de la n b'a fɔ kuma caman mm. denmisɛnninw ɲɛna denmisɛnninw ye aw de ye sini ɲɛsigiw ye siga t'a la a ka sini ɲɛsigi a dilan yɔrɔ ɲuman bangebaaw don i y'a fɔ a ye bangebaaw bonya Allahu akbar i y'a fɔ dɛ a y'a bangebaaw barika ɲini tiɲɛ mori sɛbɛn o nasi o doma ka furamugu o ne m'a fɔ nkalon don dɛ nka tiɲɛ ye min ye i yɛrɛ ye min ɲini i bangebaaw fɛ diɲɛ mori si tɛ se k'o ɲɔgɔn d'i ma Allahu akbar a bani u tɛ se u tɛ se nkalon don siga t'a la Allahu akbar a y'a bangebaaw bonya i y'a fɔ
jango n'ala ye si di u ma a kɔrɔ siga ni bangebaa kɔrɔla Ɔhɔ. mɔgɔ dɔw kɔrɔ cogo tɛ kelen O ye tiɲɛ. ye ni dɔw bɛ kɔrɔ dɔrɔn u ka kow bɛ dan sago Allahu akbar a b'a janto o bɛɛ la Siga t'a la. dɔw bɛ dan sago dɛ tiɲɛ mais ala kɛra ale de sababu ye ka na n'i ye diɲɛ na Allahu akbar kɛra a mana kɛ maa o maa ye a mara o kan ah, a bani
a mara o kan Allahu akbar nin ye tiɲɛ kuma caman denmisɛnninw ka kuma bɛ kɛ o de ye n ba tɛ muso fɛ a bɛ muso tɔɔrɔ kojugu n bɛna luwanse ta n bɛ bɔ du kɔnɔ ah. an bɛ kuma u fɛ kana bɔ kana bɔ mais muso min fana b'i bolo waliden de don a man kan i ba k'a tɔɲɔ mais n'i ba y'a tɔɲɔ i n'i muso ka bɛn a na dɔrɔn ne y'o fɔ siɲɛ caman o ka nɔgɔn o ka nɔgɔn walawala e ne bɛ muso fɛ a ka di ye n ba ta k'a fɔ i b'i ba fɛ o yɛrɛ tɛ o i y'i ba ta de ye i y'i fa ta de ye siga t'o la fɛli ko t'o la ko ala y'i di olu de ma n'i y'u kɛlɛ ala b'i kɛlɛ Allahu akbar o ye wulibali ye tumana ni bangebaa murutira i ni muso bɛ ɲɔgɔn faamu ah. ah, muso sabali ko ye ne ba kɔrɔla a degunnen don walima ne fa kɔrɔla a degunnen don n'a y'i neni sabali ah. a ti foyi tiɲɛ karima faamu de tumana n'a ye to tobi ka na n'i ba y'a dun nin ye mun na ye nin ta ka bɔ yan i yɛrɛ bɛ fara i ba kan i b'a fɔ nin kɔni ma kɛ foyi ye nin ma kɛ foyi ye siga t'a la a kɔni
i b'i ba dɛmɛ k'a dusu suma k'a fɔ nin na in ma o b'a sɔrɔ a na ka di kojugu ah! nka i bɛ fara i ba kan e nin ma kɛ fɛn ye tumana i bɛ don n'i muso ye so kɔnɔ i b'a fɔ sabali ah! na in jara kojugu siga t'a la ah, zamzami
a dilan man go a man go walahi a dilan man go parce que a man kan waliden fana ka tɔɲɔ a man kan waliden ka tɔɲɔ mais mɔgɔ kɔrɔla ka ban ko caman min na a bɛ segin denmisɛnninya de la a dɔw a dɔw ɔ n'a seginna denmisɛnninya la o mana e de kɛra a ba n'a fa ye sa e bɛ tugu a kɔ k'a nɛgɛ k'a bilasira denmisɛnw a y'a bangebaaw bonya i y'a fɔ kira ko a kana kɛ dangaden ye k'a bangebaaw neni
mɔgɔw kaba kira mɔgɔ b'i bangebaa neni a ko n'i ye i sera maa ma min b'i bangebaa neni ko e de y'i bangebaa neni ah! ni cɛ bangebaa ka bon dɛ ka bon a y'a janto bangebaa la ala ye kira ye bangebaa ko gɛlɛya fo ka s'a dan na ah!
walawala a ka hadisa dɔ bɛ yen ko alijannatu tahata akidamil umahati ko alijinɛ bɛ a baw sen kɔrɔ de n'u m'u sen kɔrɔta a ti don a la
ayiwa ala ka diɲɛ o bɛ bangebaaw ka diɲɛ de la dɛ wa ala ka funu bɛ ni bangebaaw fununa ala bɛ funu a y'a bangebaaw bonya denmisɛnw a bɛ kɛ sini cɛw ye jango a bɛ jamana min kɔnɔ ni mali don mali bilama ni muso ɲuman denw de a batigɛ man di mali ni barika m'i labɔ e t'a batigɛ ayi Mori sɛbɛn tɛ dɛ hali n'i y'o kɛ kurun ye ka yɛlɛn a kan ni barika m'i labɔ e tɛ ba tigɛ siga t'a la a ye barika ɲini wala a ye barika ɲini n'i ye barika sɔrɔ kana siran bilen wulibali ayi kana siran dɛ n'i ko i bɛ dɛmɛ ɲini maa wɛrɛ fɛ an t'a fɔ ayi dɛ wala mɛ n'i ye bangebaa dugawu sɔrɔ walahi kɔrɔti lakari don jinɛ jugu kunbɛnna don siga t'a la wulibali don dɛ
kabini ala ka diɲɛ da dɔwɛrɛ bɛ yen min ta tiɲɛ kɔ wa o don dabali jugu ni b'i halaki o don mɛ mɔgɔw tɛ ka balo wa mɔgɔw tɛ ka taa wa n ko barika de bɛ taa ni cɛw ye a y'a bangebaaw bonya siga t'a la a y'a janto na diinɛ diinɛ y'an bila ɲumanya dama de la Si ka seli ko tɛ o ayi fo k'i sa kana arakan kelen seli nafila la dɔ nana kira ɲininka nin na o sɔlɔ salim a ko ni ne ye n ka farida seli n ma nafila wɛrɛ seli n ye sunkalo kalo kelen sun n ma sun foyi kɛ o kɔ n ye hiji ko kelen kɛ n ma hiji bilen ko yala n bɛ alijinɛ sɔrɔ wa kira ko n'i sara o kan i tɛ jeni abada
i da ka sunɔgɔ ah! n'i tilala safo seli la gɔrɔndɔ fo fajiri kira ko i ti jeni mɛ cɛ taara kira ko a ye cɛ wele dɛ
u y'a wele a ko i ye min fɔ n'i sara ten i bi i bi kisi ko nka fo n'a kɛra hakɛ ye dɛ riwaya wɛrɛ la ah! ko illa dayin ko bi illa dayin ko fo n'a kɛra ni juru ye siga juru ye hakɛ de ye siga t'o la
adamaden ka hakɛ ah! a b'a janto nin na kosɛbɛ
kana mɔgɔ tɔɲɔ fiyewu ko se b'i ye ala mana yafa mɔgɔ ma cogo o cogo i maaɲɔgɔn ka hakɛ ala t'o yafa o kiri bɛ kɛ de
ah, zamzami o kiri bɛ kɛ dɛ a fɔra n'i ka hiji minɛna ko i bɛ bɔ i jurumu na komi i ba y'i wolo mɛ jurumu min ko don min b'i ni ala cɛ de don ah. n'o tɛ i ye cɛ min muso tigɛ i n'o bɛ jɔ ala ɲɛ kɔrɔ de k'a kiri kɛ
i ye walimuso min nɛgɛ n'i n'a sera ɲɔgɔn ma k'a cɛ balolen to yen e ni muso ye cɛ janfa lahara i ni muso bɛ jɔ de yoma tubila sarayir gundow bɛ da kɛnɛ kan don
a bɛ jɔ o kiri bɛ kɛ hakɛ man ɲi dɛ

a nana kɛsiyɔn dɔ poze a kunna a ko a fɔra mɔgɔ minnu bɛ ɲumanya kɛ ko ala bɛ hinɛ u la u bɛ kisi balawu ma ko mɛ nin cɛkɔrɔba in nana a bɛna a denw dahirimɛ de ɲini sugu la hmm. a kɛtɔ k'a ka bitigi dayɛlɛ
marifa cikanw bɛ yen dɔw bɛ ka marifaw ci ci ɲɔgɔn na
kisɛ nana cɛkɔrɔba minɛ ah, a kɛtɔ k'a ka bitigi dayɛlɛ k'a b'a denw dahirimɛ ɲini k'u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ma sa mɛ a fankelen sara ah. fankelen bɛɛ sara
o nana karamɔgɔkɛ ɲininka ko mɛ ko o bɛ se ka kɛ cogo di ah. Ah. karamɔgɔkɛ ko ko ale diyagoyalen tɛ ka ɲininkali bɛɛ jaabi walahi ale bɛ min dɔn ale b'o de jaabi mɛ nin ɲininkali nin ye ala niyɔrɔ de ye siga t'o la min ka di ala ye a b'o de kɛ siga t'a la a ko o dugujɛ dɔw nana ale ka majilisu la a ka wajulikɛyɔrɔ la u ko ale ma ko cɛ min ni kisɛ y'a minɛ kunu n'a fankelen sara ko a balimakɛ de ye so in jɔ k'a ban balimakɛ satɔ ye denw kalifa a ma ah! ko a ye du in yɛlɛmɛ a yɛrɛ n'a denw tɔgɔ la hmm. ka balimakɛ denw labɔ
ko alimami taara kuma a fɛ diɲɛ bɛɛ kumana a fɛ a ko balimakɛ denw tɛ to du kɔnɔ ko a y'olu labɔ ka kɛ dutigi ye ah! ko kisɛ y'o de minɛ kunu n'a fankelen sara ah, sisan sa egypte
a ye siran tɔɲɔli ɲɛ dɛ tɔɲɔli man ɲi dɛ man
ɲi a kana mɔgɔ tɔɲɔ alahu akubaru Ah, tɔɲɔni tɛ lahara kɔnɔ dɛ i b'a ye yan alahu akubaru ha i bɛ tɔɲɔni ye yan alahu akubaru kuma surunya na ahan ne kuma dɔ minnu ni bɛ fɔ kula yɛrɛ de ka di ne ye siga t'a la aa zamzami ayi de tiɲɛ ayi kira sallallahu alaihi wasallam jamakuluw bɛ na dugulamɔgɔw bɛ na a fɛ yen wafudu wafudu jamakulu jamakulu a bɛ fɔ ko kulakaw nana a bɛ fɔ ko doyilakaw nana a bɛ fɔ ko bugunikaw nana wafudu wafudu de tun bɛ na ale fɛ mais don dɔ la u nana dugu dɔ ko fɔ a ye ko mɔgɔw bɛ kan ka na ee a ko olu bɛ kan ka na ko kira yɛrɛ y'a ka fini ta ka wuli ka t'u kunbɛn ee u ko kira e yɛrɛ bɛ t'u kunbɛn wa ee a ko n bɛ t'u kunbɛn u ko kira ma mun na a ko ninnu ɲɛna ne ma zamzam ninnu ɲɛna ne ma ee fitiriwale ye kafiri ye koyi siga t'a la fitiriwale ye kafiri ye alahu akubaru kunun tɛmɛna o cɛw de filɛ nin ye alahu akubaru oh! ma badalu tabdila hmm. u ma yɛlɛma ayi u ye kan kelen min di u tora o de kan fo bi tiɲɛ siga t'a la an b'a laban ni min ye marifa ni muru ta bɛ min fɛ alahu akubaru ee eh!
baya alahu akbar o don dɛ takalam tuma ayiwa Mu- muru ni bere bɛ ta a fɛ kɛ Siga t'a la. n'o kun ma kɛ dɔrɔn hali an kun kana kɛ tiɲɛ siga t'a la parce que mun fɔra kitabutigi ko Ɔhɔ. ko kira ma wuli fiyewu Naam. fo a b'a ka sahaba bɛɛ wele ka na nin fɛn in de ma Ah. wa kanatil jahiliyatu Ɔhɔ. tunkiruha alayhi aa alahu akbar a fɔra tan
u kun b'a fɔ kira ma kira kelen ka baya ko fɔ k'a ka mɔgɔw wele ka na baya ma ko o kuma cɛnikɛla minnu bɛ yen n'olu ye jahiliw ye k'olu kun bɛ kira nangari ni nin de ye k'a to an ka dɔ mɛn u ye kira kɛlɛ nin baya ko in na depuis kunun ɔ n'an yɛrɛ kun ma kɛlɛ a la an kun kan k'a bila siga t'a la zamzam fara walimuso la kɛlɛ kun ye nin ye alahu akubaru o don dɛ bamanan dɔlɔminna y'a dɔn ko e karamɔgɔkɛ i ni ala ka jan tiɲɛ siga t'a la
a y'a jogo dilan bi ɛ mɔgɔ ka bere ta o fɛ k'a sɔrɔ kira ko ne cira jogo dilan de kama siga t'a la a fɔra tan
seli yɛrɛ nana jogo dilan de kama sun nana jogo dilan de kama hiji nana jogo dilan de kama a ye siran ala ɲɛ kɔrɔ ye de ah! a kana kojugu kɛ siga t'a la o ye wulibali yɛrɛ ye eh, ni karamɔgɔ sɔrɔla k'o sɔsɔ ah! k'o kɛlɛ ka kuranɛ aya kɛlɛ ka ala kira ka hadisa kɛlɛ siga la ilaha illallah muhamadu rasulullah
hayidara
n ko kira ko sahabaw ma de ko ni maa min mago bɛ alijinɛ na hmm. k'o ka na layidu wɔɔrɔ ta furata bukhari wala muslim abu dawud tirimizi ibnu maja sunan nasayi ah, alahu akubaru a b'a bɛɛ kɔnɔ tan tiɲɛ siga t'a la wulibali
kuranɛ yɛrɛ ko a y'a janto a ka layiduw la iza ahadtum hmm.

sigi nin bɛɛ bɛ kuranɛ de kɔnɔ walahi o bɛ taa o b'o fɔ mɔgɔ ye cogo i b'a dɔn ee k'o tɛ baya ye koyi k'o ye kabini i ma wolo ko k'i to i ba kɔnɔ ko i bɛ layidu de ta ala ye ko ni n nana n b'i bato k'o layidu de ko don a lajɛ e ka nin bila kodɔn minɛ yɛrɛ dama kɔnɔ
a n'o ka jan layidu ye min ye mɔgɔ min bi ko dɔn a bɛ ko kalama a bɛ ka ka min fɔ a b'a sidɔn siga t'o la a y'a ta maa wɛrɛ n bi n denmuso furu i ma tiɲɛ o b'a sɔrɔ a ye ko dɔn dɛ siga t'o la a bɛ layidu ta min ye a bɛ min fɔ o tigi ye o fana b'o dɔn siga t'o la mɛ n'a fɔra ko an ye layidu ta ka an to an baw kɔnɔbara la jɛnɛ hakili b'o ta tuma aa an t'o kalama an tɛ foyi kalama o la ɛ k'i minɛ fɛn na i tɛ min kalama walahi alahu akubar nin ye kabako ye dɛ sigei ɔ n'a ɲaamina sa o min bɛ kɛnɛ kan an t'o ta sa ɔhɔ ɛ gɛlɛya jumɛn b'o la n ti Ayi. fila fara ala kan Wala. maa o maa n'i ye fila fara ala kan i kafiriya tiɲɛ siga t'o la n ti sunyani kɛ ee son ko man di mɔgɔw ye ayi an t'a fɛ maa si t'i fɛ ala ka son bɔ i si la o ye tiɲɛ ye ah wulibali n ti jɛnɛya kɛ n'i ye kɛtɔ ye ka kɛlɛ kɛ jɛnɛya nɔfɛ dɔ de ta b'i bolo o ye tiɲɛ n'i ta b'u bolo i tɛ nin fɔ alahu akubar o ye wulibali yɛrɛ ye n ti n den faga den faga o tun ye laada de ye suraka dɔw fɛ
makan surakaw n'u ye denmuso sɔrɔ ko denmuso ti mago ɲɛ ko a tɛ se ka kɛlɛ kɛ ka jɔn minɛ ka na ko wa n'ala ma far'i kan n'a ye tulon kɛ a b'i ka du tɔgɔ tiɲɛ u kun bɛ dingɛ de sen ka muso denmusonin ɲɛnɛma don a kɔnɔ k'a geren a da la ayizali mawuda ko lahara don ala bɛna o den minnu janfara k'u faga ko ala bɛna o ɲininka ko i ye mun kɛ n'o y'i faa mana min y'o faa o don o bɛ minɛ dɛ ah! mana o de ye n ti n den faa ye mɛ anw bɛ kɔnɔ tiɲɛ yan o ni n bɛ n ti n den faa bɛɛ ka kan siga t'o la a bɛ faamu kojugu ayiwa o tuma na mun tugulen b'o la n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ ah! namara bɛɛ b'o la siga t'o la basikili peseli b'o la tiɲɛ diɲɛ namara o namara a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ tiɲɛ siga t'a la n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ Allahu akbar ah! a wɔɔrɔnan labɛnnen don hmm. ni ala kira muhamadu ye ne bila baara ɲuman fɛn o fɛn na n b'a kɛ aw ka layidu in bɛɛ lajɛ ta ka kelen lajɛ danbe yɛrɛ tɛ sɔn min ma ah, hali ni nin kun ye kafiriw ta ye an kun kan k'a ta sɛgɛn siga t'o la walahi o tiɲɛ k'a don an da la
mɛ bangera la anw banna n'an da la pewu Allahu akbar
an kɔni bɛ ka min fɔ silamɛ o dɔrɔn a y'asafurulayi fɔ asafurulayi fɔ ala bɛ yafa i ma wari suɲɛ n'i ye wali bitigi kari n'i y'i ka dufa fa i bɛ tila ka ɲumanya kɛ a banna Allahu akbar u b'a fɔ tan ko walimuso tigɛ
i denw wolo wali du kɔnɔ Allahu akbar ala yafa deli dɔrɔn Allahu akbar kunfin yɛrɛ b'a dɔn nin ye nkalon ye wallahi a finma ala ka tiɲɛ dɛmɛ amin amin ah, nkalontigiw ala k'u dɛsɛ amin amin ala sɔn ala kana sira d'u ma amin amin ala ka tiɲɛ ala k'a kɔrɔta amin amin ala sɔn n bɛ dugawu kɛ Kula ye wallahi b'a kɛ
nin dugu in ala k'a barika amin amin amin nin dugu in ala k'a taa ɲɛfɛ amin a denw ala k'u bɛn amin amin amin hɛrɛ bɛɛ bi bɛn de la siga t'a la bɛn bi yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ bɛ yen mɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a ka di n'aw ma bɛn ala b'a kɔ don alahu akubar a bani a ye bɛn alahu akubar a ye tiɲɛ fana minɛ wala nkalon in ti fɛn ɲɛ ayi nkalon in ti foyi ɲɛ i yɛrɛ ni ala cɛ i kɛtɔ ka ala bato k'u ye silamɛ ye min bɛ ka ka fɔ nin y'i dalen don a la mɛ n'i bann'o ma o kɔrɔ i banna ala yɛrɛ la da la i ti foyi sɔrɔ ni jahanama tɛ siga t'a la a bani Allahu akbar tiɲɛ dogolen tɛ o ayi a bɛ kɛnɛ kan n'ala ka tiɲɛ fɔra dɔrɔn a bɛ faamu siga t'a la walahi ala k'an kɛ alabatobaa ye amin amin amin an ka jamana ala k'a suma amin ala k'a basigi amin amin
an ka perezidan fa a fatura a mɛnna ani ne ka degunw bɛ n na mɛ ne y'a fɔ a ye ko n'ala sɔnna don dɔ la n bɛna n sen jɔ cɛkɔrɔba nɔ na n y'a fɔ ne de y'a layidu ta a bani k'o kɛcogo ye k'o kɛcogo ye sinɔn cɛkɔrɔba in ye ayidara kanu denw ye kasɛti sɔrɔ fa de bolo ɔnkɛ i mana mɛn teri ye ɲɔgɔmɛ ye suraka n'a bɔra saheli dɛ siga t'o la aa ayidara alahu akubaru o ye wulibali ye an ka alimami n'an ka dugutigi ne ka kasɛti a denw y'a sɔrɔ ale de bolo alahu akubaru nin ye wulibali ye
a ti ni a la wa a b'a san de n'a t'a fɛ a t'a ka wari don a la ah! wulibali don dɛ walahi a b'a wuli mais
ɲɔgɔn faamu cogoya de ka ca kojugu ka ca ah! cɛkɔrɔba in y'an kanu ne yɛrɛ y'a kanu ka na n sen jɔ ka dugawu k'a kɔmɔgɔw ye n y'a layidu di n y'a di mɛ n bɛ ala de fo ala min sɔnna yani n ka sa layidu in ka se ka dafa ah. ne b'o ala de fo ah, n b'a ɲini ala fɛ cɛkɔrɔba in ala k'a dayɔrɔ nɛɛma o la ne t'a sanga fo a ka somɔgɔw dama ye koyi ne b'a sanga fo kula n'a lamini bɛɛ de ye siga t'a la ko ala ka yafa a ma ami ami ala ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ami ami ala kana du barika ta ami ami den ninnu ala k'u barika ami ala k'u sabati ami a y'an kanu ni min kɛ ala b'o dɔn tiɲɛ yarabi ala k'o fara a ka bɔdaw kan ami ami ami ala ala k'o fara a ka bɔdaw kan ami dugu in ala k'a barika ami maa o maa se i yɛrɛ se yan i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ɔhɔ ni hami min b'i la yarabi ala m'a dilanna ami ami ala sɔn